Cloisteáil faoi Anach Cuain ó bhí muid ina ngasúir, but ní raibh mise sa gceantar sin riamh is tá cairde ansin a'm, Billy agus May agus bail ó Dhia orthub, siad, thug siad thart mé agus is iontach suimiúil an ceantar é. I mean an t-ainm féin agus ní chaithfidh mé rófhada leis mar tá sé róchasta cén, cé chaoi le é a litriú nó cén chiall atá leis, an baineann sé le Naomh Cuana nó an baint aige le aonach nó an baineann sé le. Anach, b'in eallach, b'in. B'in. D'fhéadfadh gur aonach atá ann, an dtuigeann tú. Tá go leor leaganacha ar an scéal sin. Raibh baint ag aonach freisin le caiple, an raibh. Ó, tusa anois, bean na gcapall, mar a déarfá, so níl fhios a'm. Ach mé, cé go mbeidh mise ag na rásaí chéad lá eile, ceart go leor.
So tá go leor míniú leis an ainm féin agus níl aon socrú amháin air, mar a déarfá, agus téann sé siar i bhfad, mar a déarfá. Is iontach suimiúil an ceantar é, tá ceangal áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta aige agus ceantar. baint aige le ríthe agus le tiarnaí talún agus leis na Flathartaigh agus na de Burgos agus na Blácaigh. Ansin tá Ach seo anois ar taobh eile den bhaile.
Sea, ach má théann tú amach ar Bhóthar Áth Cinn agus díreach taobh amuigh de siopa Regans, nó Reagans mar a deir siad, ansin casann tú isteach ar chlé ansin agus téann tú síos go dtí, thosaigh mise ag an séipéal is téann tú isteach go dtí an chéibh, tá céibh álainn ansin, is tiocfaidh mé aige sin ar ball. Bhí, tá bean álainn amuigh ansin, Eibhlín, atá uirthi freisin, tá garraí álainn aici agus teach ceann tuí.

tábhacht céanna leis an gceárta sa lá atá inniu ann. But cheap mé gur álainn an rud, just saghas cosúil le scéal an Naomh Éinne ar bhealach, cheap mé gur álainn an rud é gur choinnigh siad an t-ainm ar an teach, an ceárta mar sin an áit agus is breá liomsa na rudaí sin nuair a choinníonns daoine snáithín beaga mar a déarfá leis leis na rudaí a chuaigh romhainn. Tá baint ag an gceantar seo leis an réamh-Chríostaíocht, leis an gCríostaíocht, leis na Lochlannaigh, leis an Reifirméisean nó an Athrú Mór Creidimh a tharla fadó, an ceangal le Burundi fiú amháin agus an tragóid mhór an báthadh ann. Agus d'fhéadfadh, meastar cé fáth a raibh an ceangal sin ar fad ann agus sé atá mise a rá ar aon nós gur dóigh gur mar gheall ar an gCoirib. Suite is tógtha thart ar an gCoirib agus mar a bhí muid a rá an lá cheana agus mé ag caint ar Ghaillimh, tógadh na tithe, tógadh na bailte mar déarfá thart, thart ar na, ar na, na haibhne. Ba shin an highway a bhí acu mar déarfá agus ba shin an bealach tráchta, tráchtála agus cosaint, ar nós an chaoi ar chosain siad iad féin fadó. Thosaigh mé ag, Teach an Phobail mar déarfá, tógadh Teach an Phobail i naoi déag is a trí agus, Bhí tine ann dódh cuid dhó 1936 but d'éirigh leob an athchóiriú a dhéanamh. Tar éis Comhairle na Vatacáine ann chuir siad caoi mhór air agus rinne siad, bhíodh marmar ann agus rinne siad, rinne siad cuid cóiriú an-deas air maidir leis an Vatacán, maidir leis an marmar, an chaoi ar úsáid siad é. Ach b'shin an píosa ba mhaith liomsa cur síos ar beagáinín air ná, agus níor chuala mise caint air cé nach bhfuil sé chomh fada sin ó tharla sé, ná mar gheall ar an tAthair Micheál Courtney. é fear léannta, sagart, chaith sé tamall i deoise thart ar Bhaile Locha Riach ansin agus bhí sé mar Nuncio nó fear ionaid mar a déarfá ag an bPápa i go leor ceantair agus bhí sé mar titular Archbishop ar Anach Cuain. D'fhéadfá ceist a chur orm cén sórt, cén sórt mac é sin. So, bhí Anach Cuain, bhí sé ina dheoise fadó agus ansin de réir mar a chuaigh na blianta chun cinn eh, ceangladh isteach le Tuaim agus ceangladh isteach le Gaillimh so níl sé but nuair a théanns deoise i léig nó ar ceal mar a déarfá. Fágtar duine Fágtar duine ní i gceannas air dáiríre but bíonn an gradam sin, mar a déarfá, ag duine in áit eicínt, titular archbishop agus tá sé fós, cloisim, ag fear thall, ag easpag thall i thall i Nua-Eabhrac. Ach bhí an fear seo, an tAthair Michael Courtney, bhí sé mar titular agus tháinig sé ar cuairt acu nuair a bhí siad ag ceiliúradh an chéid i dteach a' phobail agus bhí sé le filleadh ag deireadh na bliana sin nó ag tús dhá mhíle is a ceathair. Ag an am bhí seisean mar fear ionaid an Phápa, is dóigh, agus mar thaidhleoir ar son na síochána agus bhí sé i Burundi agus ag an am bhí siad díreach ag tíocht go dtí an t-am go raibh siad, go raibh an tsíocháin ag dul ar aghaidh go maith mar bhí go leor trioblóid i Burundi agus bhí siad beagnach. críochnaithe mar a déarfá leis an leis leis na cúrsaí síochána. D'fhéadfá smaoineamh ar Thuaisceart Éireann go dteagadh na dreamanna éagsúla le chéile agus bhí sé amuigh lá amháin agus nár nár caitheadh é. So fuair sé bás i Burundi. Fear na síochána d'fhéadfá a rá. Agus cén fáth a bhfuil mé ag caint air? Bhuel tugadh a chorp abhaile agus bhí an tsochraide i dTiobraid Árann mar ba Tiobraid Árannach é Ach bhí bronntanas ceannaithe ag muintir Anach Cuain le tabhairt dhó, bhfuil a fhios agat an mitre, bhfuil a fhios agat an hata mór siúd a bhíonns ar an easpag nuair a thagann sé thart le haghaidh an dul faoi lámh easpaig. Bhí ceann acu sin ceann an-ornáideach ceannaithe le tabhairt dhó nuair thiocfadh sé ar ais agus bhí cuireadh é sin go dtí an tsochraide mar a déarfá agus fágadh ar an gcónra an lá sin é. Fuair muintir Anach Cuain, fuair siad ar ais an mitre mar a déarfá, an hata ard sin, agus tá sé ansin sa séipéal. Cheap mé go raibh sé go hálainn mar chuimhneachán. ar an scéal sin. Tá an, thuas in aice na haltóra tá an Mitre istigh i mbosca álainn ansin agus lena thaobh tá an t-éadach Aifrinn a bhí, bhí, a bhí ar an, ar an easpag an lá a hoirníodh é agus freisin an cailís agus mar sin de. So cheap mé go raibh sé go hálainn go bhfuil an cuimhneachán sin agus go bhfuil an ceangal idirnáisiúnta sin ann idir iad féin mar a déarfá agus Burundi agus arís na Gaeil ag iarraidh a bheith ag déanamh síochán in áiteachaí eile.

Is dóigh nuair a chuaidís i dtreo na Críostaíochta cuireadh a thabhairt go shagart nó go Ab nó go duine beannaithe mar a déarfá ar an mbealach sin agus tharla sé seo thiar sa 5ú 6ú aois, tá muid ag dul siar i bhfad, agus bhunaigh sé, bhunaigh sé mainistir álainn, bhunaigh sé an mainistir ansin agus nuair a théanns tú ar do bhealach síos go dtí an céibh is féidir leat an suíomh a fheiceáil ach ní hin í an. an mhainistir féin mar a déarfá, mar tógadh mainistir eile os a cionn sin, mar tá muid ag dul i bhfad siar, an dtuigeann tú. Naomh Breandán féin, bhí ceangal aige le Tuaim, bhí ceangal aige le Naomh Iarlaith a bhí i dTuaim, bhí, bhí ceangal aige le Cluain Fearta, bhí ceangal aige le Cluain Mhic Nóis. Tá muid ag caint ar, tá muid ag caint ar an, an, céad, níos lú ná céad bliain i ndiaidh Naomh Pádraig nuair a smaoiníonns tú air, an dtuigeann tú, so tá muid ag dul i bhfad siar. Ar an suíomh anseo. Bhí muid ag caint ar, ar Naomh Cholumba Laighean agus Oileán Í agus. Go díreach, go díreach. So sin na dreamanna céanna iad, go timpeall an cheantair sin. Ar an suíomh ansin deirtear gur thóg rí, duine de rí Chonchúir, gur thóg sé ardteampall air ansin agus gur sheas sé sin go dtí teacht na Normannach. An nó thug na, roimhe sin thug na Lochlannaigh fogha faoin mainistir féin agus ansin le linn an scoilt, Reformation mar a déarfá, agus tháinig athrú ar fad air agus tá séipeal Protastúnach níos faide siar ná é, istigh sa, istigh sa reilig mar a déarfá. Sé an rud é, sin, is fiú go mór a dhul ag breathnú ar na fothracha sin mar tá caoi, caoi, bíonn muid ag tabhairt amach faoi dreamanna éagsúla but caithfidh muid a rá go bhfuil obair iontach á dhéanamh ag an oibrí na n-oibreacha, dream na n-oibreacha poiblí, an OPW, agus an chaoi álainn atá coinnithe acu ar na fothracha sin agus obair mhór mhílteach déanta acu. Nuair a théann tú isteach san, san reilig lena thaobh, tá leacht álainn ansin le haghaidh an Gorta Mór agus mór spóirt é. Ag ceann thiar na reilige sin an dtuigeann tú bhí deirfiúr ag Naomh Breandán, Naomh Briga, B-r-i-g-a, ní chloiseann muid caint mórán uirthi sin agus bhí an, Ní chuala mise trácht ariamh ar Naomh Bríga.
Níor chuala mise, chuala mé agus but bhí sé dearmadta aríst am agus bhí, bhí léite am. Ó bheadh sé cloiste a'tsa anois ach ní bheadh sé cloiste ag mo leithéidísa. Go díreach, agus, agus bhí mná cráifeach mar a déarfá thart ar, thiar an, ag ceann thiar na reilige ansin agus, agus a dteach féin ansin acu, an dtuigeann tú, agus ansin anonn nuair a, arís nuair a théanns tú isteach ansin, tá fothracha álainn eile but ní hé an áit díreach é a raibh Naomh Bríga agus a lucht leanúna mar tháinig grúpa eile ban is dóigh gurb í an Róimh a chuir ann iad ina ndiaidh sin so chaith siad sin blianta ann freisin an dtuigeann tú. Tá an séipéal Protastúnach ag ceann thoir na reilige ansin, tá sé thar a bheith suimiúil mar feiceann tú arís an ailtireacht álainn atá le feiceáil ansin agus tá fuinneog álainn Romanesque ansin agus deirtear dtuigeann tú an Reformation bhí bhí an bhí an bhí an cathanna agus na troideanna agus an cocaireacht mar déarfá ag tarlú idir na idir an Róimh mar déarfá agus agus agus agus na hAnglacánaigh agus deirtear go mb'fhéidir gur anoir ón

Bhí Seán a rá Colm Cille. Bhí, bhí, thug Colm Cille, thug sé cuid, tuigeann tú, thug Colm Cille go, cuairt ar go leor, thug sé cuairt ar Árainn, chuaigh sé tríd an Spidéal agus chuaigh sé ar an mBánrainn thíos ann, agus d'fhág sé lorg a chois thíos ansin, so then tá an bád cloiche mar a déarfá thíos ar an mBánrainn. So deirtear go raibh sé tráthnóna amháin in Anach Cuain ar a, ar a shuaimhneas agus gur chuala sé clog an, clog na mainistreach á bhualadh agus ceapann siad gur isteach as Árainn now Anach Cuain agus Árainn bíonn píosa maith ó bhaile but bhí ciúineas ann agus an nó thuit sé isteach ina chuid paidreoireacht mar a déarfá agus bhí caithfidh sé go raibh an maide siúil aige agus chuir sé an maide siúil síos sa talamh agus ansin nuair a stop an clog ghluais sé leis agus rinne sé dearmad an maide an maide siúil a thabhairt leis agus that's Eibhlín céard a tharla nár fhás crann san áit ar sháith sé an maide, an maide siúil, agus go, go dtí an lá atá inniu ann, go dtí an lá atá inniu ann tá an crann le feiceáil ansin nó an sceach le feiceáil ansin agus. Níl aon leigheas ann nó aon cheo, bhfuil? Bhuel tá trí rud ann, bíonn trí rud a bhaineann le chuile shórt Eibhlín, tá trí rud a, go bhfuil sábháilt ón toirneach ann, ní dhéanann toirneach na, aon, aon dochar thart ansin, ní tharlóidh aon dórtadh fola thart ansin agus má bhíonn fómhar maith nó má bhíonn bláth maith, mar a déarfá, ar an gcrann. Beidh fómhar maith ann. Now tá toibreacha beannaithe thart in Anach Cuain freisin, ní raibh am a'm a dhul acu, Naomh Cormac agus Naomh Breandán féin. Tá Caisleán Anach Cuain ann, téigí ar YouTube agus tá cur síos álainn ar Chaisleán Anach Cuain agus d'fhéadfá lá uilig a chaitheamh ann mar tá sé i lámha príobháideacha anois agus caoi mhór curtha air. Idir an Choirib agus an talamh, an talamh maith, álainn, atá ansin. Nuair atá tarraingt ag an méid sin naomh is rudaí ar áit, ceantar, caithfidh tú rá bíonn na rudaí sin ag dul le chéile. Go díreach, agus tá mise, ba bhreá liomsa fáil amach uair eicínt an raibh ann roimh na Críostaíochta mar a déarfá, an raibh na druids agus na Págánaigh agus na dreamanna seo ar fad ann, bíonn go minic, tá mé cinnte go bhfuil an t-eolas sin agus níl mise ach ag tabhairt píosaí beaga bídeacha ar maidin, muintir Anach Cuain. Baineann, deirtear go mbaineann an caisleán sin le ceathrú, tríú aois déag, ceathrú aois déag timpeall an bhealach sin. Thíos ag an gcéibh, tá céibh álainn ann agus na báid bheaga ansin agus an tráthnóna bhí an tráthnóna go hálainn. Ó tá sé go hálainn agus bhí na gasúir bheaga agus iad ag snámh agus na tuismitheoirí agus an-time go deo acu mar a déarfá. Tá muid ag caint ar an gCoirib an dtuigeann tú agus caithfidh siad bheith cúramach ag an am céanna. Bhí siad, bhí mé ag cur ceist orthu, bhfuil dúirt ag go leor daoine téann but tá's acu cá bhfuil siad ag snámh mar tá sí thar a bheith domhain mar a déarfá. Ní thosaigh mise ann ná loch. Agus an ceart agat is dóigh. Agus nó thíos ansin beidh tú ag breathnú anonn agus tá tú in ann na muilte gaoithe a fheiceáil atá ar bhóthar idir Maigh Cuilinn mar déarfá agus, see tá tú ar an taobh thall den Choirib agus nuair a bhíonns tú ar a cluais mar déarfá agus all that bíonn tú ag breathnú anonn ar Eanach Cuain agus is álainn an rud é sin agus go minic na heights muid suas amach. Is cinnte go mbreathnaigh siad ón taobh eile. Ó bhí, bhreathnaigh siad thar cionn agus tá siad ansin mar déarfá bhreathnaigh siad go raibh siad ag íor na spéire ansin mar déarfá agus ba mhór an spóirt é, ba mhór an spóirt é. Anonn ansin. chéad áit, chéad uair riamh a chuala muid caint ar Eanach Cuain ná a déarfá ná an an báthadh so báthadh an báthadh tharla i Meán Fómhair 1828 agus tá leacht cuimhneacháin álainn ansin agus na hainmneacha greanta air. Chuir sé, chuir sé an Maighdin mar déarfá go Searraighe i gcuimhne dhom nuair a smaoiníos tú air, dream daoine déanamh gnáth rud, iad ag dul ar an aonach, iad ag iarraidh cúpla pingin a dhéanamh is dóigh cibé céard a bhí le díol acu. Cad a tharla go raibh. Agus, bhuel, deirtear gur chuir an chaora cois, sin sin leagan amháin ó, tríd an mbád, mar déarfá, agus ansin gur gur chuir duine eicínt eile, a gcóta ann, leis an poll sin a, an poll sin a chlúdach, mar déarfá, ach ach ach báthadh iad.
Agus raibh mórán sa mbád?
Deirtear go raibh suas le 30 ar an mbád agus níor sábháileadh ach cúpla duine. Agus nuair a smaoiníos tú ar cheantar mar sin agus méid sin daoine a bheith báite, ba uafásach, ba uafásach rud é. But tá an leacht féin, tá sé go hálainn agus. Mar chúla, níl aon rud áiféiseach ag baint leis, mar déarfá. Tá sé ar an gciúineas ansin agus tá na seanchroinnte ag tabhairt fascadh dhó, a deirtear a, taobh thiar dhó. Agus eh. písín beag amháin ar véarsa beag amháin as amhrán Raiftearaí air. Bhris an bád agus báthadh na daoine. Scaip na caoire anonn sa tsnámh is a Dhia nach ansin a bhí an t-ár mór déanta ar aon fhear déag agus ochtar mná, but deirtear gur ochtar fear a bhí ann agus aon fhear, gur báthadh níos mó mná ná fir.

Sea, Eanach Cuain ansin le Tony Mac Mahon agus Muraed a bhí ag caint linn Muraed Ní Chonaola agus dar ndú, má tá sibh ag iarraidh cuireadh a thabhairt go Mhuraed dul aon áit, nó ag féile nó níl 'fhios a'm, daoine atá ag déanamh cuilteannaí nó rudaí mar sin, tá 'fhios agaibh fhéin, tá suim ag Muraed go leor rudaí, cuirigí, cuirigí teachtaireacht againn ag iris aniar ponc IE má tá sibh ag iarraidh cuireadh a thabhairt go Mhuraed dul aon áit agus Anna bhí mé ag caint ansin ar taoille agus trá agus Tuile trá a chaitheann sé an lá. Is Páraic Ó Flatharta ansin ar an gCeathrú Rua a chuir é sin isteach againn. Tuile trá a chaitheann sé an lá. Nach deas é? Ach tá ceann eile ann. Tá ceann eile ann. Má thagann sé.